Ba scríbhneoir a athair a scríobh in roinnt seánraí ach ba é seánra na pornagrafaíochta inar scríobh sé faoi ainmneachaí cleite seacht gcinn déag is cosúil. An seánra ba mhó suim dhó. Teaghlaigh, a deir na teiripeoirí, coinníonn siad i ngnó muid. Is fíor sin, éinne arb as teaghlach dó tuigfidh sé sin. Déarfadh scríbhneoirí an rud céanna, agus tugann teideal an leabhair seo, My Father the Pornographer, le fad beatha taithí le tuiscint.

300 seachtó saothar pornagrafaíochta sula bhfuair sé bás sa bhliain 2013, agus na céadta eile nár foilsíodh ariamh. D'fhéadfadh sé leabhar a scríobh taobh istigh de thrí lá, dá mba ghá. Choinnigh sé a amh-ábhar ina leabhair nótaí trí fháinne, ochtó fán gcéad de na nótaí seo tiomnaithe a. curtha ar leataobh is dócha do chur síosannaí ar bhaill corpartha ban. Bí ag caint ar fháisceáin ban, mar a deir an léirmheastóir, na binders of women. Ba é a phaisean dílis

gach ceann déanta in iliomad suíomhanna gan teorainn. Deir Chris Offutt, Scríobh m'athair porn foghlaithe, porn taibhsí, porn ficsean-eolaíochta, porn súmairí, porn staire, porn taisteal ama, am thaistil is dócha, porn spiairí, porn scéinséirí, porn zombaí, porn Atlantis. Agus b'in 1972 amháin. Tá cúis faoi leith go bhfuil an méid sin cur amach agus taithí ag Chris Offutt ar shaothar a athair. Na blianta sula bhfuair sé bás, scríobh Andy Offutt uacht rúnda a chuir an fhreagracht ar a mhac, a raibh ina oifig bhaile, a dhíchóimeáil agus a dhiúscairt mar. mar ba mhaith leis. Ortsa, ortsa Chris, thogair mé go dtitfeadh an cúram seo agus an dualgas seo.

chun a athair a fheiceáil ag fáil bháis agus ansin dul ar thuras uaimheadóireachta, gabh mo leithscéal anois tá mé ag. lorg focal ba cheart a bheith agam cheana féin agus nach bhfuil, agus fágann sin go gcaithfidh mé peann a fháil freisin. Sé, ok. Bhuel, bhí sé ar eolas agam. Oifig baile ar éigean nár osclaíodh a dhoras ar feadh deich mbliana agus níos mó. Agus an cuimhní cinn seo ag scinneadh ar aghaidh, Séard, séard is soiléir i ndeireadh báire ná nach raibh mórán baint ag an gháirsiúlacht, ag an ghraostacht ba mhó in óige an Uasail Offutt le slí bheatha a athar. Is mó ar fad a bhain sé le cruálacht a athar agus ego leochaileach scanrúil a athar, chomh mór leis an Hindenburg agus chomh so-adhainte céanna. Bheadh faitíos ort roimh i gcónaí, a dúirt a dhriotháir leis agus níor thuig Chris sin go dtí go raibh a athair básaithe. Déanann Chris Offutt iarracht ciall a bhaint as an bhfear réasúnach seo, mar dhea, a sceimhligh a theaghlach agus a raibh slí bheatha beagnach iomlán rúnda aige. Léigh an léirmheastóir seo in dhá gheábh, an leabhar in dhá gheábh, agus b'in, dar leis, an méid ama a thóg sé ar athair Chris Offutt a bhuidéal Bourbon a neamhní a dhéanamh dá bhuidéal Bourbon. Ní dóigh leis an léirmheastóir go raibh cuimhní cinn chomh flaithiúil sin tuillte ag a athair, ach in aois 57 anois tá Chris Offutt éirithe, machnamhach agus doilbh.

le gach éinne a raibh aithne aige orthu, a pháistí ina measc. Rinne sé soiléir é nár thaitin páistí leis, rud ba thrua ó bhí ceathrar aige ba Chaitliceach aige. D'fhulaing sé pósadh beagáinín níos fearr ach b'in amháin mar bhí sárchleacht ag a bhean chéile sa féin-díothú. sise a chlóscríobh na lámhscríbhinní. Nuair a thograigh sé bheith ina scríbhneoir proifisiúnta in aois 36, gairmiúil in aois 36, ag tréigean a phost mar dhíoltóir taistil árachais,

Glacfaidh mé le gobadh. Agus é ag gobadh ar a chlóscríobhán thuas staighre, bhí faitíos ar na páistí labhairt ró-ard, gáirí ró-ard, fiú fual a dhéanamh ró-ard. Thóg sé go dtí a thríochaidí gur thuig an tUasal Offutt gur gur aithin an tUasal Offutt go raibh a athair ag fulaingt faoi thinneas dílis siceolaíoch. Ní deir sé go beacht céard é riamh ach d'fhéadfadh fáthmheastóir ar bith buille faoi thuairim maith a dhéanamh. I rith a n-óige bhí a fhios ag an Uasal Offutt agus a shiblíní, bhí tuairim doiléir acu cén slí bheatha a bhí ag a n-athair. Cé go raibh sé in ainm is a bheith ina scríbhneoir, ficsean eolaíochta, bhí an teach ag cur thar maoil, bhí sé ar maos le gnéasacht agus bhí ráflaí ag dul timpeall an chontae faoin slí bheatha ceart. a bhí aige. Nuair a chuaigh an teaghlach ar chomhdhálachaí ficsin agus fantasaíochta na laethanta saoire amháin a bhí acu, labhair daoine eile ar na comhdhálachaí seo le dea-mheas faoi na leabhair a scríobh Andy Offutt faoin ainm cleite John Cleeve. Ba é sin an t-ainm cleite a b'ansa leis agus é ag scríobh pornagrafaíochta. Ach ní thosaíonn sé go dtí lár leabhar go dtosaíonn an tUasal Offutt ag plé lán oifig a athar, sé sin a bhfuil in oifig a athar. Cuireann toirt na pornagrafaíochta a aimsíonn sé san oifig alltacht air. amach is amach. 1,800 punt pornagrafaíochta. Faigheann muid roinnt leideanna i ndeireadh báire ó gabh mo leithscéal, chaill mé píosa anseo. Chuir mórchuid den pornagrafaíocht seo

go chuir na comicí a scríobh sé múisiam faoi leith ar Chris Offutt agus ag breathnú orthu chuir siad tinneas goile orm, a dúirt sé fúthu. B'fhéidir go míníonn samhlaíocht buile sádach

Caithfidh tú an cheist a chur ort féin cén tionchar a bheadh ag an phornagrafaíocht seo ar na ar ghnéasacht óigeanta na bpáistí seo. Céard a tharlaíonn eh. Nuair is foirnéis friochta cnádaithe cráindóite é d'athair, lán le fantasaíocht fíochmhar olluafásach. Is cuma le, is beag ar an Uasal Offutt síceolaíocht an siopa euro mar a thiúrfaí air in Éirinn, ach faigheann muid leid. Sí an chuid is tragóidí den chuimhne cinn seo agus tagann sé go fáilí orainn. Beagnach faoin am céanna a thosaíonn sé ag déanamh cur síos ar a bhfuil san oifig sa mbaile, cuimhníonn sé ar na cuairteannaí a thug sé ar an Fat Man, cailliúnaí ramhar a raibh cónaí air ins an bhaile céanna. Níos déanaí, b'é mo thuairim go mbeadh bród ar mo thuismitheoirí faoi chomh neamhchlaonta agus a bhí mé. Chreid mé go ndearna

Ní hin an rud a bhí mé ag iarraidh a rá, gabh mo leithscéal anois, ach tá fánaí go bhfuil mé ag déanamh seo. Sea, cad a dúirt sé? Shíl mé gur shamhlaigh sé seo mé leo, Dá mbeadh a fhios acu faoin Fat Man, bheadh meas acu orm. B'fhéidir fiú go dtaitneodh mé leo. Mar a deir an léirmheastóir, tá sé pianmhar é seo a léamh. Tríd an leabhar go léir, ámh, éiríonn le Chris Offutt trua éigin a mhúscailt dá athair agus is dócha gurb é sin an rud is iontaí faoin leabhar seo agus an rud is corraithí faoi. Léiríonn sé meas dá athair as saol an scríbhneora a roghnú. B'fhada leis nár uaspaire scríbhneoir a athair. Chonaic sé geallúint i samhlaíocht torthúil bhisiúil drabhlásach a athar, agus i ndeireadh báire Tá trua aige d'uaigneas a athair as an pionós saoil seo a bheith gearrtha air gafa le céasadh agus fantasaíocht ghnéis, a lán, a chloigeann lán le fantasaíocht fíochmhar bunaithe ar dhíobháil a dhéanamh do dhaoine neamhurchóideacha. Bhí trua uafásach agam don duine seo a mhair leis na híomhanna seo ina shamhlaíocht gach lá dá shaol. Ní raibh fhios agam go dtí seo chomh dearóil agus a bhí saol m'athar.

Tá sé ina lá álainn anseo i Nua Gheirsí. Tá an spéir gorm agus beidh comhdháil ar siúl, comhdháil litríochta Gaeilge mar a tharlaíonn, i Lehman College an deireadh seachtaine seo, áit a mbeidh mise mé féin ag tabhairt páipéir ar leabhar Liam Mac Cóil, Fontenoy. So sin an.